eche na obi gị kee akwụkwọ o ji enye onwe ya ọgwụgwọ a na-enye ebe a ihe a ka a na-akpọ ọlọrọ ọhụrụ ndị be unu na-akpọ ya gịnị
akwụkwọ ụgbọelu ndị be anyị na-akpọ ya ọlọrọ ọhụrụ amakwa m nke a bụ olu ndị iti ọ bụrụ na ị bụ iti kpọwazikwa ya nke ahụ ọ gịnịkwa Jizọs ewo obenigwe biko agakwa na nsị ebe a nda ihe ahụ em, ihe a bụ latrin egwuregwu hey nekwa agidigi nshi nka Ada, ada, please. Ị nwere ike iji mmiri ebe nwunye dị. ọ ya bụ na ihe ebu ọnụ na ọ na-ekwu maka osisi ahụ hmm. gị onwe gị ịnwago

kee ihe a ndị be anyị na-akpọ ihe a nụnwa anyị na-akpọ ya kekwanụ ihe nji afa mkpụrụ osisi ọ na-atọkwa ezigbo ụtọ ewu a na-abụ mkpi. Nke a bụ mkpi.

Ah. Nke na-agba vidio na ugiri ị ma ihe e ji ya eme ya amakwa na ọ bụ ọgbọnọ ọ i gbuwaa ya mkpụrụ ya dị ya n'ime ọgbọnọ ọgbọnọ bụ ihe dị n'ime

Anụkwa m biko nụ. Ai, na ebe a ya adịkwa egwu ka anụ nwa na-ele ndị bi ya ọ ka na-afụ gị ụfụ moto gị maka nụ na moto gị nke a, i- i- inye m kee ihe na-afịa gị arụ Nke a ụka Benz. Kezi ka isi oke ime ya ọ na-anụ nwa dị. kechie eriri ya ekechi Ee, Ike as in ime ya ọ na-adị eriri adọ adọzie the tire like this. ase Lee n'ihe na na ịchọ ịtọ ọ na ọ na-akịta eme ị fụ ọ na ọ na-atọ ọ. Nna ọ bụghị amamihe na na-ekwu ụgbọ gbalakwa ewo buutu oke iji egote iji egote clean hapụnụ buutu nu ị na-ewepụrụ m buutu ngwa ahịa ngwa ahịa ị na-ewepụziri m buutu mana ejide Hey. mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịnọrọ mba ọzọ na-eche na-ajụ ma ọ bụ ịmago anya ihe eh, dị- etu ime obodo na-adị a na-eme gị wetuo ahụ nwa- nwa- nwa- maazị wetuo ahụ ana m agwa ana m agwa ndị ndị ndị ee ị na-ene anya na-ajụ onwe gị kedu ihe ama dị ka ya ee ebe ahụ anyị na-adebe a na-egwu egwu ọnwa ee egwu ọnwa na-agụ kpakpangoro kpangoro kpakpangoro kpangoro ee nezienụ anya ka ị fụ ka ama dị ee ị nọrọ ebe a emechapụ arụ i nwee udo nke obi ụmụ ụzọ aba ị fụ ka ezi dị ị fụ ka ukwu nkwụ si wee dị ị fụ ukwu akụ oyibo ị nee anya ị fụ ukwu ugiri nke a ka a na-akpọ ugiri ee n'ugiri a ka esi enwepụta ọgbọlọ anyị ji esi ofe ọgbọlọ ee ị nepụ anya ị fụ ebe a kọgasịrị mgbọrọndị ede na ihe ndị ọzọ ya bụ gị nwa bụ onye nọ mba ị nọ na-ebi ndụ ee chetakwa na o nwere ebe dị ka ebe a ee nke a ka ndị oyibo na-akpọ nature ee ngwa dị ka arụ si wee jụ m oyi ebe a m nọ ugbu a ihe a sị na mkpọtụ adịghị ya ma ọlị. ee mkpọtụ adịghị ya ma ọlị ị nọrọ eh nekwa ọsa eh ọ gbafere na Asị nke a gbago ata bụ ezigbo ama ama ị fụ ka ama dị ama egwuregwu nke a wụzọ ama ị fụ ka iro dị ama egwuregwu bụrụ sọ mma dịkwa egwu eh nekwa nkwụ neenụ nkwụ gị onwe gị kee ee mgbe ị fụrụ ụdịka ebe a ikpeazụ Eh? kee mgbe i ji anya gị gbarụa gbara anya gị krismas Eh? o nwere ihe ị na-afụ binyere m aka na comment section gwa m o nwere ihe ị na-afụ o nwere ndụmọdụ ị na-enye onwe gị

Ehe, ka m gosi unu ụtazị ị fụ ụtazị ya mịa ama m ụtazị na ị fụ ụtazị ya mịa ehe nụ nzube ị fụ ụtazị ya mịa ngọbe ka ebi
Ọ n'ime ime.

ihe a bụ ihe ọkụkọ ndị agbatacha ebe igbo ihe a bụ ọkụkọ ihe dọgburu na ụkwụ ya ebe a adago m mgbe m bere ebe a ihe adịrị ebe nwa na-agwa gị na ihe dọgburu ọkụkọ a nọrọ ebe a rie na-akọwara gị ihe na ụkwụ ya na ụkwụ ọkụkọ onye gbuo ọkụkọ tụfuo ụkwụ ya ba egwu ọchị efu na ọ struggle ọ struggle ya struggle na ụtazi ebe enyi ọ pụtara na ị fụrụ aka ya